igbo bụ igbo ekene m unu afa m bụ nnaemeka ileru na chi riwe akụ ee o nwere isiokwu anyị ji wee bịa tata gbasara ịgba nkwụ nwaanyị ee mana tupu anyị aga n'iru jee na our YouTube channel ikoro tv network binyere anyị aka ebe e dere subscribe also turn on your notification button ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere vidiyo ọfụ ekenekwa m unu ụbọchị taata anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ịgba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo ee mana o nwere onye mụ na ya nọ bụkwara nwanne m nwoke ee bụrụ onye ma omenala Igbo ọfụma ee bụkwara dibia ee nwanne m nwoke bụ Ndubuisi Agụ na-eche ibe ya nwanne m nwoke ekenekwe m gị deme nwanne m chukwu emeka eh, daalụ
ee eh, tata anyị sị ka anyị kwuo okwu gbasara ịgba nkwụ nwaanyị n'ala igbo so m wee sị ka m jụọ gị o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ajụjụ n'atọ gbasara ịgba nkwụ nwaanyị ka esi agba nkwụ nwaanyị n'ala igbo ihe gbasara ịgba nkwụ nwaanyị dịka omenala igbo si dị ajụjụ nke izizi wee bụrụ mm, dịka onye mesịrị emume nwaanyị onye nwoke bịara ịnụ nwaanyị dịka onye Igbo pazuo mmanya kwụọ ụgwọ nwaanyị ka esi eme dịka omenala Igbo si dị onye mesịrị ihe ndị a niile na-agbaha nkwụ nwaanyị ọ dị gị ka onye ahụ nụzuru nwaanyị dịka omenala Igbo si dị ah, nke izizi bụ na ka m kpọlụ aha m n'isi ka ọ ya abụ onye jụrụ ese ọ mara ebe anyị si apụta dịka o si were kwuo aha m bụ Ndubuisi Eze Agụ na-eche ibe wọga na-ekwe dike agwụ bụ n'ime ya ọhọ ya dị ile we ha na-ebe agụ dem egbune m ọ bụ aka ji ọhọ na naba aka ji ọhọ n'ọbịa ma ọ bụ nwaanyị amụ na anụ mmiri na-ejela na ozi ana m na-ekwu n'ịtọ ọ bụ chi na-agọlụ m ọ bụ ọzọ ugo na-abụ ọ bụ eze igwe ka iwe we nne gị na mkpọli otu a n'ọkwa ka mmụọ si wee ihe mee ha si wee na-agba deje i wee na-akọwasị ị na-ajụ m sị hmm. onye ihe nụchara nwaanyị na-agbaghọ nkwụ nwaanyị ọ nụzuru nwaanyị hmm, onye mesịrị emume nwaanyị pa mmanya mezuo mechie ihe niile ka esi eme eh. na-agbaha nkwụ nwaanyị ọ nụzuru nwaanyị dịka omenala Igbo si dị deme hmm.
ndị be anyị sị na ọ dị iri ka ọ mara n'ọhịa maka na ọ bụrụ na ị jụọ mụ onye meziri emume nwaanyị niile na-agbaghị nkwụ nwaanyị nwee ka mmadụ esi emecha emume nwaanyị niile ọ ghara ịgba nkwụ nwaanyị mana m na-eji nke a iche ihe sị na m na-eji iche bụ na aghọtara m ebe ị na-eje hmm. ebe ahụ ị na-eje bụ na ka m gwa gị eziokwu agbamnkwụ nwaanyị abụghị iwu na ala Igbo agbamnkwụ nwaanyị ka m kọọlụ ka o si were bịa ọ bụ mgbe a nụchara ọgụ agha ka ndị otu ndị jere army nachitere azụ onye nụzie nwaanyị e jee ka e nee n'elie nwaanyị ya wasị ga-ekiri elie nwaanyị a nabatara ya nwunye ya hmm. a bịazie nabata nwunye ahụ e mewe oriri mhm. ihe ndị be anyị na-akpọ mgbe ahụ bụ ama onye bụ onye ama onye bụ onye bụ na a nụchago nwaanyị wee bubezie nkwụ nwaanyị ama onye bụ onye ahụ bụ ma onye ukwu bụ onye nta amaghị ma amaghị bịa rie ihe ọ ya bụ agbamnkwụ nwaanyị ahụ etologo m malụ mgbe ọ na mgbe agbamnkwụ nwaanyị a na-ekwu maka ya bụ na be nke nwoke ka ọ na-ahapụrụ ma ọ bụrụ ndị iti maka na e jee nụchaa nwaanyị na be nke nwaanyị mesiri na ya eme hmm. e kuruzie ya natazie ndị enyi ya nọ n'ụlọ nabatawazie nwaanyị na-abata ọkwa na ya bụ agbamnkwụ nwaanyị a otu a ka e si eme ọtụtụ nke m ma mgbe m na-eto hmm? Hmm. ya bụ na onye mezuru ihe dị na nwaanyị kedu ihe bụ ihe dị na nwaanyị a sị onye mezuru ị bịa jee na ị je achọ nwaanyị ị fụrụ ị hụ nwaanyị i jekwuru ndị be ha na ahụkwala m nwaanyị na be unu mana ị ma mbakwa ka wee jee alabakwa ka e je ihe dị na nwaanyị hmm, onye jere ịjụ ese nne
ilutekwe ọkwọ nnọọ mm, ohu ekpem mmanya hmm. udo ọ sọ ya bụlụ o nweghị nke anyị sị na ọ karị mana ọ dị nta i lu ebe ahụ ihe ndị ahụ wee gwa ha na o kwere ihe ị hụ na be ha nne jiri ije ha sị ee ị nachie azụ ọzọ ma a jụcha ese hmm. i wetara ha okwu ha sị nachitebezie azụ ị bịazie ịkụ aka n'ụzọ ịkụ aka n'ụzọ a sị gị o oh, okay a nụgo ihe ị na-ekwu ị chighakwuo azụ hmm. ị bịazie nke ịbụọ bịa jụọ ese ya bụ mmanya ajụjụ ka ndị be anyị na-akpọ ya ịjụ hmm. ese ese ahụ bụ na ebe ị kụrụ aka n'ụzọ e meghe ụzọ a jụcha ajụjụ e butezie mmanya ajụjụ a sị ọ dị mma na ihe a e ji na-ajụ niile a nabata gị ya nke ịtọ wetezie mmanya ọjị ọ bụ mmanya ọjị ba ji anụ nwaanyị n'ala Igbo maka m ji chọọ ikwu okwu a kịta bụ na ndị nna anyị ha na-akpachi anyị alụ ndị nna anyị ha dị greedy ọtụtụ ndị nna anyị ejighị ihe karịrị ohu kalama mmanya wee nụ nwaanyị ọgọ m nwoke gwa m ihe e ji wee nụ mmanya bụ two gallon ya bụ a gbakọọ two gallon ọ bụrụ ya bụ ten litres na ọ bụrụ na-ekwube ekwube hmm. ka ya ji wee nụ nwunye nke ya mana mgbe m jere ịnụ nke m ndị be ha sị m weta ọdụkwa olulu 50 cartons of beer ego ka m na-agwa gị ee eh? mhm. ya bụ na agbamnkwụ nwaanyị a onye na-agbaghị nkwụ nwaanyị nụrụ nwaanyị ihe bụ na a nụrụ nwaanyị bụ na e vuru mmanya ịtọ vuje mmanya ịtọ zụọ ahịa nwaanyị Okay. iweteghe n'ego mana ụfọdụ sị na a na-ele mmadụ ele a na-ele mmadụ ele ego ahụ abụghị nọ ego eji egosi ee ekwere nne m ngwanụ ihe a jide maka maka nwa gị a m na-anụ ee ọ bụghị na ole ka a na-ele Okay. Nwoke Agụnechi. Ihe m na-achọ ịghọta kịta bụ na na onye onye mesịrị emume nwaanyị na- na-agbaghị nkwụ nwaanyị na ọ nụ nwaanyị aa keke bụ ịgbankwụ nwaanyị ịgbankwụ nwaanyị ịgbankwụ- ka m gwa gị eziokwu ka m gwa gị ya n'ihu mmụọ na ihu mmadụ ịgbankwụ nwaanyị abụghị omenala Igbo ihe anyị hụrụ ya ịgbankwụ nwaanyị bụ onye nwe ya mee onye enweghị ego ịgba nkwụ nwaanyị amasịghị ya nụọ nwaanyị izu imegide ihe ndị megide vuo mmanya ịtọ a dịka esi wee kwuo ee ka m kọziere gị akụkọ ma onye vuo mmanya ịtọ hmm. nke a m chọrọ ikwu kịta nwere ike iwute ndị eze ọ ya-ewute ndị eze wute ndị nze na ndị ọzọ i jekwute nwoke nwe nwe nwaanyị ị chọrọ ịnụ nwa ya o were aka ya sị gị na ihe ị ya-enye ka ị nụba nwa ya i nye ihe ahụ ị nụago nwa ya etu a ka ọ dị ụbọchị gboo gboo nke a na-eme kịta bụzi na a sị na ọ ndị obodo ngwa ihe ndị nne ihe ndị nna ihe ụmụ agbọghọ ihe ụmụ okorobịa ihe ikwu ndị a ka na-amụba m gbam onye sị na ọ bụ ya pụtara onye ahụ bịa na video mụ na ya ekwuo ya ya kọ ya akọ okay maazị Agụnechi bịa anụgo m ihe i kwu hmm. mana ị magonụ nkwụ nwaanyị abụgoro ka m sị na ọ bụrụgo omenala n'ala Igbo kịta a na-agba onye ọbụla chọrọ maka ihe arụ gbaa ahọ ọ bụrụ omenala hmm. ajụjụ nke ịbụọ m nwekwara ịjụ gị n'ihe gbasara nkwụ nwaanyị a bụ dịka mụ anọgo m ọtụtụ ebe a na-abụ dịka esi kpọọ ya nkwụ nwaanyị ebe a na-ebu ekwesịrị ọ bụrụ nkwụ ka ị magonụ ọ nkwụ ka eji agba nke nkwụ nwaanyị mgbe nke nna nke nwaanyị ya-ebunye nwa ya nwaanyị nkwụ ka o jee bunye di ị ghọtago na anọgwo m ọtụtụ ebe ọ na-abụghịzi nkwụ ka eji agba nkwụ e nwee ndị na-eji malt nwe ndị na-eji wine nwe ndị na-eji juice so amaghịzi m ka a ya-akpọ ya nkwụ nwaanyị ịgba nkwụ nwaanyị ga-akpọzi ịgba nkwụ malt ihe ọgwụ mm. so kee ihe ị nwere ike ikwu maka nke a ndị na-eji mmanya na-abụghị nkwụ n'ala Igbo na n'isi ojii onye ọbụla sị ya na-agba nkwụ nwaanyị were malt ọ malt nwaanyị ka ọ gbara ya na ọ bụghọ nkwụ nwaanyị ka ọ gba nke nke bụ nkwụ maka ịbụ nkwụ nkwụ nkwụ kwụ na ewere nkwụ nụnụ na-agbanị dị mmanya eji emenụ nkwụ nwaanyị na hmm? maka ọrụ akọ na abụ o nwere ebe m jelu mgbe m ka na-eme mc hmm. mgbe agwụ na-ejidebeghị m karịa rute ebe ahụ agbagide nkwụ nwaanyị nwa asị na eje evunye nwaanyị nwa evunye nwaanyị mmanya ọ bụrụ amstel malta ka evutelu ụmụnna kunie na ihe m na-agwa gị na o mere na be nna m asị m mc ngwa ka ebunye mmanya asị m anaghị eme announce onye ọzọ bịa mesie nye m ego m na m anabana ka m kọrọ ya akụkọ ọzọ kwa ọgọ m nwoke na-anụ nwa ya nwa ya jere ịnụta nwaanyị asị na ọ bụ mmanya na ha bụ ndị chọọchị ka a ghara ịkpọwa aha ụka nwa na ha bụ ndị ihe nwa na a ga-eji mọrọtụ nwa hmm. were mee ihe nwa ọ sị ha biko na ọkwara ụmụnna ka a na-agbara nkwụ nwaanyị na enweghị ike iji mọlụtụ were gba nkwụ nwaanyị na be nwa ya ma nji wee gba kama kwa sị hafụ nkwụ nwaanyị asị gba ihe ọzọ ọ bụrụ mmiri agba Hmm? Hmm. Hmm. ya bụ ihe m ji ekwu ya kịta bụ na onye ọbụla gbara nkwụ nwaanyị na-ejighị nkwụ enu wee gba ya nke ahụ si hafụ ya
aghọm dị na ya karịkwara oyi m chọrọ ịjụ kịta nwere nwere ọghọm dị na ya dịka onye ji malt ma mmanya na-abụghị nkwụ gbaa nkwụ nwaanyị ịhụ na nkwụ m ji n'aka kịta bụ ọ nkwụ elu ka m ji n'aka mm, maka mm. ụfọdụ amaghị m vu n'aka ngwa nne aja ana be nna na mmanya na mmanya na mmanya mmanya ị hụrụ n'aka kịta mmanya be nna anyị asị anyị na jizọs mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya kwa ya asị na mmanya vine a bịa na be anyị ọ mmanya nkwụ ka o mere ka ọ ghọọ mmanya maka na ọ n'ana ka nkwụ kwasa gbagote ana ka mmiri dị na ya o si ya ee gbagotekwu n'elu ọ ghọọ mmanya kwa eziokwu deme aghọm dị na ya bụ na aja ana amaghọ na ị nụrụ nwaanyị maka na ọ bụ aja ana be nna gị bie n'aka na ị nụrụ nwaanyị maọbụ nụọ di ya bụ ihe bụ agbamakwụkwọ na omenala Igbo ka mmanya a asị gị sụtụ sụtụ ọ ya bụ ọgbụgba ndụ ọgbụgba ndụ jikọrọ nke nwoke na nke nwaanyị jikọkwazie ndị niile so nke nwaanyị n'azụ na ndị niile so nke nwoke n'azụ bụ ka esi eme na ebe asị gị jee gosi anyị di gị ọ kpọ ya n'ọnụ o jebe a kụrụ egwuzie n'azụ mhm. iwe ọkpọ gị ọnụ o jekwutezie di ya ọ payezie ya mgbe ahụ ọ na-eje ndị be nne ya na-agbakwu ya ego mhm. ndị so ya n'azụ sokwe ka eje hụrụ ebe ha erutezi ebe ahụ vuyezie ihe ahụ ndị nke be nke nwoke agbakwu ya ego ya bụ na ọ bụ ọgbụgba ndụ mana ụfọdụ amahụ na nrikọta ihe bụ ọgbụgba ndụ mana ọ bịa na nke nkwụ a sọsọ mmadụ ahụ na-agbaba ego mmanya dị n'okuku a ọ ya bụ agbamakwụkwọ o nwe agbamakwụkwọ ka ya ihe ọsọsọ i dee na satifiketi o nweghị nke ka ya ya bụ na onye na-emeghị ihe ka malụ na ndị ichie na ndị nze na ọzọ amaha na ọ nụrụ di ma ọ nụọ nwaanyị ọ ya mere e ji wee nwee n'isi obere divorce n'ụka today ma sisi kọba ya kọba onye ka kwọ n'ụlọ ma ọ bụ họbe di ha enwego na ọtụtụ ndị na di eghara agbana na nwunye eghara agbana ndị na aha agbana akarịkwa maka gịnụ ebe ahụ ị kwesịrị ịnọ wee gbaa ndụ ahụ ebutezie ya ịnụ ka a kwụrụ na ụlọfe enyi nwoke bịara mgbe m na-agba nkwụ nwaanyị m na-anụ ka a na-asị m aṅụkwana aṅụkwana m sị m ọba agụ na-echibe ọ ga na-ekwe dịka agwụ n'ime ọgwụ ọdịda ka a sị m aṅụna mmanya nwunye m vuyelu m hmm. m sị ọ bụrụ nsi ya gbuo nke a sokwa n'ajụjụ nke ịtọ m chọrọ ịjụ gụ ngwa jụ m gbasara nke hmm.
dịka anyị anụgwu ihe i kwuru na ndị na-eji mmanya na-abụghọ nkwụ agba nkwụ eme ememe nwaanyị na ọ dụghọ mma hmm. ee so ajụjụ nke ịtọ bụkwara ajụjụ ikpeazụ anyị nwere ịjụ gụ taata bụ gbasara ihe nke anyị kwuru kịta ndị na-eme e butere ha mmanya dịka nke nwaanyị a na-anụ a chọrọ a bịara ịnụta butere di ya mmanya hmm. nke nwoke nwe ọgbara mmanya wufuo n'ala na ọ na-atụ ụjọ nshi poison so ụfọdụ sị nọọ na na na na na-esi esi na-esi ebe anwa na-esi through that means enye nsi so ka ị nwere ike ikwukwo maka nka hmm, deme hmm. ị jụrụ ọhụma nwanne m ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ bụ na ọ ya-ewute ndị ụka ya wute ha emegalụ n'ala Igbo karịa ihe na-evute ihe vutelu nwanne ịtụ nwanne ụjọ n'ala Igbo bụ ihe dị n'ụka onye ọbụla kwesịrị ivuye di ya ma ọ bụ ya na nwunye aṅụkọ mmanya wuhuo n'ala ọ bụ anụmdi na nwunye ha ka ọ wụrụ n'ala ọ dịghọ ire mana ụfọdụ sị nọ na na a na-esi ebe ahụ enye nshi deme Yeah. Chukwuemeka amago m fada a kọrọ ọgwụ n'ụlọ ụka ụka emechigo
mba ebe ọ bụ na e si ebe ahụ akọ ọgwụ ụka emechiri ama bịakwa o okay amago m ndị sista ọ bụ sista ibe ha kọrọ ọgwụ amago m o- ya bụ ọ bụ maka ụka ejebi emejebi ihe ọjọọ dị n'ụlọ ụka o mere ka ụka mechie mba nke bụ eziokwu ka m kwufuru ana ọkwa na-esikwe n'ihe a na-eyekọta enye mmadụ nshi Nshi. a na-emekwe ọ dịkwa Okay. Mhm. ọ dụ mana ị ma na chi onye adịkwa na izu na izu na-aga aga ị malụ chi gị emebe ihe ị na-eme ọkwa nụ mgbe ụfọdụ ọkwa onye yere ya eyeghi bak ahụ na nna gị na-eyefu olu ụbọchị nke gị edobe n'ihu yeri ma ọ bụrụ na ị kwere nwaanyị nkwa na ịkọ ị chọghị ịnụ tiche ọja nto ee hafụzie chọba onye ọzọ na ọ chọba ihe ọ ya-enye gị ụbọchị ọzọ otu a ka ọ dịkwa na nke nwoke na n'ihe na-ekwu hmm. mana nke bụ eziokwu bụ e vunye gị mmanya na i wuchiri ya n'ala gbuchiri alụmdi na nwunye gị n'ala kama ọ bụrụ na i wee hụ obu aka hụghụ na ihe a na-eme na be gị hmm. eh, na egwu na-atụ gị hmm. owe ndị ọya bụ ịkpọ ọnụnụ udo adịnị ịkpọ ndị otu anyị agwaghị si ghọọ mmanya ahụ o nwere onye chọrọ chọrọ iwuchi mmanya ụbọchị mkpụ nke ọzọ m na-anụ ka na-asị tọndịrị gị tọndịrị gị tọndịrị a na-ekwe ka egwu tọndịrị gị to nke ọzọ m chọrọ mmanya iwu nwa ọka ọ dị m n'isi hmm. ọ ka dị ndụ ego moto ọfụ
anyị anụgo n'ikwu maazị Agụnechiibe ekenekwe m gị kene gị na ohere i nyere anyị anyị nwa bụ ndị ikoro tv network ekene gị kene gị ọfụma anyị na-aga ka anyị nọkọkwa ụbọchị ọzọ ee igbo bụ igbo kenekwe m unu unu anụgo n'okwu anyị kpụ n'ọnụ gbasara ịgba nkwụ nwaanyị n'ala igbo nke izizi bụ na ịgba nkwụ nwaanyị abụghị iwu na onye agbaghị nkwụ nwaanyị mere emume nwaanyị kpazuru mmanya kwụọ ụgwọ isi nwaanyị emechagwo ihe o kwesịrị ime na nwaanyị na ịgba nkwụ nwaanyị abụghị iwu n'ala igbo nke ịbụọ wee bụrụ maka ndị na-eji malt na-eji mmanya dị iche iche na-abụghọ nkwụ agba nkwụ nwaanyị na ọ dịghọ mma na o kwesịghị ekwesị nke ikpeazụ wee bụrụ maka ndị na-abụ e bunye ha mmanya ịṅụ na agbamnkwụ nwaanyị ha wufuo ya n'ala na aja ana be nna gị na aja ana be nke nwaanyị amaghị na ị nụ nwaanyị ọ isi okwu anyị ji wee bịa taata unu anụchagwo ihe niile anyị kwuru wee na-ekele onye ukwu wee na-ekele onye nta sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma afa m ka bụkwa Nnaemeka Ilenu na chi aka eriwe akụ dịka m si kwuo na mbụ ọ bụ na ị bụ onye omenala Igbo na-amasị bụrụ ezigbo onye Igbo jee na our YouTube channel Ikoro TV Network binyere anyị aka ebe e dere subscribe also turn on your notification button ebe e sere mgbịrịmgba binyekwa aka ka i wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere vidiyo ọfụ ekene m unu ka ọ dịnụ aha m bụ Ndụbụisi wee zebe Agụnechiibe ọga na-ekwe dịka gwụ n'ime ọhụụ ọdịla ewu na ebe agụ dem egbune m ọ bụ aka ji ọhụụ na anabịa aka ji ọhụụ n'ọbịa ma wa ụwa ya anwụ naanị m inye jara na ụzọ na m na-ekwu n'ịtọ ọ bụ chi na-agọlụ m ọ bụ ọzọ ugonabọ ọ bụ eze igwe owute ka m si kpọọ afa ha jee zaa nke gị ihe m chọrọ ịgwa gị tata bụ gịnị kiriwe ikoro tv netwọkụ na ọ bụ ebe a m ya na-ezi aghọta ihe a na-ekwu maka ọdịnala igbo ọ bụrụkwa ndị na-eme sengemenge ọ bụrụkwa ndị na-eme asụfụ na igbo ihe a na-ekwu okwu bụ ọdịnala igbo gọgọgọ gọgọgọ m afụkwa m